Ngwanụ oge e ji akpọ result elugonụ ka anyị manụ ka ihe a si pụta ka anyị bewa ka anyị fụ ime ya unu afụkwala ime ya unu afụkwa chocolate a unu afụkwa ha ka m gwa unu ata m ihe a ụtọ ya ọ na-aba n'ụmị ma ihe bụ na ihe na-aba n'ụmị ụtọ ihe a na-aba n'ụmị. Unu niile unu kwesịrị ịnwa ya ka unu soro m ghọta ihe m na-ekwu. Ndị be anyị daalụkwanụ ndewonụ ka unu apụtakwara ọfụma taa. Ihe anyị ga-eme taa bụ achịcha unere. Unu nụrụ m ọfụma achịcha unere ka anyị na-eme taa. and ihe anyị ga-eji me ya ihe izizi anyị ga-eme bụ na anyị ga-eweta unere naatọ unere chala acha ọfụma naatọ i weta ya i tinye ya n'efere i were ihe e ji apịlị nri pịlịkọọ ya pịlịa ya ọfụma ọfụma maka na ọọ achịcha unere ka anyị na-eme i kwesịrọ ka ị pịrịchaa unere ahụ ọfụma ọ bụrụ na ọ pịrịla ọfụma o nwerọ ihe o me pịrịa ka ike gị ra pịrịa obele obele obele mkpụrụ ga-adị ya o nwerọ ihe o me ị pịlịcha ya i tinye tụpọm tụpọm vanilla extract ọ bụrụ na ị chọọ ịma otu narị percent ka ọ ya-esi ra i nwe ike i nwere ike jiri ngaji obere ngaji ụmụazị ji eri nri tinye ofu ngaji ya ọ ya bụ otu ọ ya-ara otu narị percent i tinye ị gbakọcha ya ị gbakọọ ha naabọ ọfụma ị gbakọcha ya i tinye akwa naabọ n'ime akwa etinye m mmanụ akụ oyibo n'ime akwa ihe dịka ngaji e ji esi nri abụọ ka m tinye ị gbanyezie ya ị gbakọcha ha niile ebu m ụzọ agbakọ ihe niile dị mmiri mmiri m gbakọchazie ihe dị mmiri mmiri m bịa mebezie nke ndị mmiri adịrọ so i tinye ị gbakọcha ya e, ka mmanụ yala ise n'elu ya ihe m ga-etinyezi ihe ọzọ m ga-etinyezi bụ mmiri ara akụ oyibo ihe menụ bụ na ihe a na-akpọ milk n'Igbo bụ mmiri ara maka na milk na-esikarị na efi na ụmụ anụmanụ apụta ị kpọọ ya mmiri ara anụmanụ ahụ i si ya wee wepụta ya mana maka na akụ oyibo abụrọ anụmanụ and o nwekwarọ ara ama m ma ọ ka bụkwa mmiri ara mana anyị ga just kpọọ ya mmiri ara akụ oyibo ka anyị na-aga n'iru enene m ọ bụ na mmanụ m tinye e, e, ezurọ so etinyekwuzi m ya kpata etinyekwuzi m mmanụ nkịtị ihe dịka ofu ngaji wee na-akpụkọzi ya ị need i kwesị ime ka mmanụ mmanụ ahụ kpụkọọ with ihe niile ọfụma ị chọrọ ka mmanụ see n'elu so ị ga-enwe ndidi ya ị ga-enwe ndidi wee na-akpụkọ ya till ihe niile akpụkọcha ọfụma ihe m ga-emezi ọzọ bụ na m ga-etinyezi ihe ndị na-enwerọ mmiri m ga-ebido with ihe m ga-eji bido bụ flour and etinye m iko flour naabọ iko juru eju mba etinye m iko flour naabọ na ọkara ọ ihe m tinye iko naabọ na ọkara ka m tinye i tinyecha ya and ị ga-afụ na ana m etinye n'elu myọ maka na ị kwesịrị ka ị yọọ ya ekwesịrị ka ị yọọ ihe niile ndị mmiri adịrọ ka ị ka i wepụ ọ bụ na o nwe ndị nwe mkpụrụ mkpụrụ ka i wepụ mkpụrụ dị na ya m tinyechaa flour ihe ọzọ m ga-etinye bụ na m ga-etinye shuga and ihe m tinye bụ em shuga ụzọ atọ ụzọ atọ n'oyibo bụ three quarter ihe m tinye shuga ụzọ atọ m tinyecha ya ihe ọzọ m ga-etinye ihe ọzọ m ga-etinye bụ cinnamon a kwọrọ akwọ and etinye m ngaji obele ngaji ụmụazị ji eri nri ofu m tinyecha ya m tinye koko nke a ọ bụrọ ọ bụrọ iwu na ị ga-etinye nke a ọ sọ gị na ị chọ itinye ya i tinye ya etinye m ngaji naabọ koko obele ngaji naabọ m tinyekwa baking powder obele ngaji ofu obele ngaji baking powder ka m tinye m tinyecha nke ahụ ihe ọzọ m ga-etinye bụ nnu ihe m tinye bụ just obele nnu ihe dịka ọkara obele ngaji ahụ ka m tinye o luchakwa ọkara mana ka anyị just kpọọ ya ọkara ọkara obele ngaji ka m tinye i tinyechazie ya ị yọọ ya ọfụma yọọ ya ka e, e, e, ka mkpụrụ niile dị na ya pụọ ka ọ ghara inwe mkpụrụ mkpụrụ ị yọchazie ya i wee bido gwọkọba ihe niile ị ga-eji nwayọọ na-agwọkọ ya ka ọ ghara ịgbasasị ebe niile ị na-agwọkọ unu ya-afụ na ihe ihe ihe m ji agwọkọ ya bụ ihe ndị mmadụ nwere n'ụlọ ọ bụ na ị nwerọ ngaji rọba ị nwere ike use ngaji ahụ e ji eme garị ị nwere ike yuzuo ya na efere ọbụla nwere ime iwelu nwayọọ na-agwọkọ ya ịgwọkọchazịa ya mụnwa ka m na-agwọkọ echefu m ịgwa unu na agbanyego m oven m on ka ọ na-adịtụ ọkụ ka ọ na-adịtụ ọkụ so na mmechazi ihe niile and just tinye ndọbazie ya n'ime oven ịgwọkọba ya ị na-agwọkọ ya ijili nwayọọ ị make sure na ị na-enweta okpuru ya ọ dị mkpa na ị na-enweta okpuru ya ọ bụ na ọ nwee ihe flour just jesee n'okpuru ka ịnweta ya gwọkọọ ihe niile ka ihe niile banyechaa ọfụma gwọkọchaa ọnụ ọfụma ọfụma ị ya enwe ndidi wee mee ihe a maka aka ka i ji eme ya imechazie ya etinye m maka na a just m chọọ ka ihe niile tọọ ezigbo ụtọ taa etinye m em ihe a na-akpọ stem ginger nke a bụrọkwa iwu stem ginger bụ ginger e just yee e- eji shuga yee n'ọkụ igbalichazie ya etinye na na ihe ịgwọkọgo kịta ana m etinyezi chocolate maka na achọrọ m ị na-ata ya na-atachalụ chocolate ị na-ata ya ị na-atachalụ chocolate ọ na-atọ ọ na-aba n'ume ị na-enwere ya aṅụrị mmecha ya etinye nke brown chocolate tinyekwa nke ọcha maka na abụ m ana m alike ihe ụsọ abụ m ọnụ ụsọ so ana m alike ka ihe niile ana ọ na-amasị m ihe niile na-eri na-asọ ụsọ so etinyekwa m nke brown tinyekwa nke ọcha itinye ya ịgwọkọcha ya ihe na-atọ ụtọ maka achịcha unere bụ na ị nwee ike tinye ihe ọbụla masịrị gị n'ime otu ọbụla o si gụọ gị eme so emechago m ya ihe a melụ em pan ịbụọ pan ịbụọ ka em quantity a mme lute so ntinyechazịa ya ndọbanye ya na oven echefu m ise mgbe m dọnyere ya na oven mana m ga-egosi unu otu ọ pụta unu afụkwa ka mkpụrụ chocolate niile a mgbalichasị adaba na ya ah ka m gwa unu ah ihe a ọ ga-atọ ọ ga-atọ kpụọ shet so ewepụtago m ya kịta na oven unu afụkwa ka ihe a dị Ah! Anyị ya ha ebewanye ya ka anyị fụnụ ka ime ya dị, mana otu a ka o si pụta. Biko unu nwaa ya, gwanụ m ka o si pụta na comment section ka anyị kparịta ụka maka ihe a. Daalụkwanụ.